oge erugo oge eji ama ndị bụ ndị Igbo ee eh? m mafe abanye n'ime Oye Agụ Abagana Anambra steeti ee eh? ka m jee tụwa inu ka m maa ma ndị mmadụ ọ ka chetazikwa inu be anyị m ga-atụ inu n'atọ m ga-ajụkwa ndị mmadụ ihe nya bụ inu pụta ee eh? nke mbụ bụ na m ga-ajụ ha na ndị Igbo na-atụ inu sị na a na-ene nwoke anya n'iru tupu a gbanyere ya nkwụ ochie a na-ene nwoke anya n'iru tupu a gbanyere ya nkwụ ochie nke a wụ nke mbụ nke ịbụọ bụ na m ga-ajụ ndị mmadụ ife inu a pụtara nya bụ inu ọ wụ gịnị ndị Igbo na-atụ inu sị na nkịta jemie ejemi na-eri nsị mmanụ tụ nkịta jemie ejemi na-eri nsị mmanụ tụ nke ịtọ bụ na ndị Igbo na-atụ inu sị na mgbada daa ibi ọ bụrụ ụfa dinta m gafe abanye ime ahịa ka m je mara ife ọ pụta ngwa ka ije Ee, nna anyị ukwu, biko ewekwana iwe anyị sị ka anyị jụgodu inu igbo ọ wụ na m tụwa inu ka ị kọwara anyị ife ọma inu ife ọ pụtara n'igbo dịka onye igbo ee gaa n'iru nweta ihe mma Ehe. amahụrụ chukwu inu n'atọ ka m ma-atụ e nwere nke ị ya-aghọta nke mbụ ya-awụ ndị igbo sị na a na-ele nwoke anya n'iru tupu a gbarị ya nkwụ ochie ya a na-ene nwoke anya n'iru tupu a gbarị ya nkwụ ochie biko kọwakara anyị ihe nke a pụtara A- na uche nke m ana m ene anya na ọ bụ na a na-ezu a na-ezu ife ezu ine mmadụ anya mara ife o nwe ike imenwu ọ ife uche m gwara na ọ ihe ọ wụ Amaghị m ihe ọ bụ sef. ihe ọ pụtara bụ that na i jila ego na so a ga-ene anya n'akpa gị before a mala ihe a ga-emele gị so that for my own understanding ive nke a pụtara na na that's na ị ga ịchọ ịgwa mmadụ okwu ị ga-ene onye ahụ anya n'iru wee mara ụdị okwu ị ga-agwa ya ọ bụrọ onye ọwụla ị fụrụ ịsọ ọnụ ị ghọtago na banye na ya agwaba ya okwu careless ọ nya wụ the meaning ọ na ọ dị ka ị sị na a na-ene mmadụ anya n'iru wee kụnyere ya akwala anụ ị ghọtala na-aga n'ihu ọ i negwu ya ị mago na okenye ka ọ wụ ị ghọta ị vụgo na okenye ka ọ wụ i kwesị ime gịnị ịgbara ya the nkwụ ị ghọta i kwesị ịgbara ya the nkwụ ka ọ ṅụọ na ọ ndị okenye na-aṅụ nkwụ kara aka ị ghọta Amaghịkwa m ife ọ pụta. Eh? Amaghịkwa m o. n'uche nke m ife m ghọta na ị ga-enelu mmadụ anya malụ na o zukwala ozu before e mee gịnị i meri ya ife
nke ịbụọ wụ na ndị Igbo na-atụ inu sị na nkịta jemi ejemi na-eri nsị mmanụ tụ nkịta jemi ejemi na-eri nsị mmanụ tụ ka ihe nke a pụta
na uche uche onye adịa njọ Em, uche nchọta m na uche ọ- uche m bụ na onye na-agba mbọ na-ejete aka jetere aka ya bụ kpọọ ife mkpa tinye uchu na ya na-emesie ike na ọ na-enweta ihe pụtara ife ife gbara ọkpụkpụ na ya
Amadị m I don't know, no idea. Amakwa m o.
I can't tell. ọ sịkwa na ọ mara o Ife nke a mean wụ na a- ọ nọ as- ndị data kpọrọ ya onye jesụka ọ fụsụka ịghọtago that is ị ma na e si n'ebe ị nọ pụọ apụọ gaa far ka ị ga-enweta that is ị ga-enweta ife ị na-atụrọ anya na ị ga-enweta n'ogbe gị a ịghọtago n'ọha wụ na nkịta jemi ejemi na-eri nsị mmanụ tụ maka na ọ- oje ebe ndị ori oje ebe ndị ori otu ga-esi wee rigidekwa na-ejekwa ebe ọ na-eje ịghọtala na
ee nkịta jemi ejemi na-eli nsị mmanụ ụtọ unu o tekwa aka ya bụ nkịta jebe o tekwa aka o jebe because ọ wụ na oke tọrọ n'aka o nwere ebe ọ na-amafọlọ so na ọ wụ na ọ fụlọ orie orie nke ọ mee gịnị nke ọ fụ nke wụ izi m na-anụ ajụjụ a
o mesikwara nke a wụ mbụ nọ nke izizi ọ na-anụ ya ee nke ịtọ nke ịtọ ndị Igbo na-atụ ilu sị na mgbada daa ibi ọ wụrụ ụfa dinta biko i nwee ike ịgwa anyị ihe nke a pụta
m na-ejikwa akụkụ ọzọ bụ ịkọwa ya like na ndị be anyị na-asị na ana adịghị mma uru ndị nze ka ndị nze ana adịghị mma fa a na-edozi e nwere ike a ya-enyekwu fa ma ihe onyinye a na-enyewe maka o nwere ife dịcha n'ife a na-eme ewe- ọ bụ ihe a na-ewepụ n'anụ were eri anụ so ụmụ ihe anwa so ọ bụrụ na mgbada dara ibi ọ wụ uru dinta because ọ bụ onye ọ ya kwere m ọsọ ya kwere na-agba ọ bụ nweta ya ozi ọ bịa igbu ya ọ dịrị ya easy fancha bụ ihe m fụ ihe m fụ n'ime ya amalọ m ọ nọọ dị ka ị na- ị na-apụta ka ị bịagoro ife na-apụta dịta ụtọ ife a na ana itinye oo na mgbada dara ibi ọ wụ ulu dinta ịghọtago maka ana adịrọ mma wụlụ ulu ndị nze daalụ ekele
ife inu a pụta onye ọ nọọ dị ka o- onye na-achọ ife gwa ndị ife a dị ya n'obu ọkpa ị na-achọ ife gwa na ọ dị gị n'obu ọkpa dị onye nke kara imo amara m inu a eh, amara m inu a mgbada daa ibi ọ wụrụ ụfa dinta n'uche nke m mgbada daa ibi ọ wụrụ ụfa dinta anụ gbaa ajọ ọsọ dịka ewe n'iwe anụ gbaa ajọ ọsọ ka m sa n'inu nke m anụ gbaa ajọ ọsọ a gbanyị ya ajọ egbe mgbada daa ibi ọ wụrụ ụfọ dinta meaning that mgbada daa ibi ọ wụrụ ulu dinta ọ ka m si ghọta ya ị fụrụ na ọ dị mkpa na anyị enebaba anya n'inu igbo dịka nwa afọ igbo ee mana ekene gị okay nna anyị ukwu anyị kene gị rinne deeje daalụ daalụ rinne anyị kene gị deeje daalụ na ọ dịrọ ofele ee nwanne ekenekwa gị daalụ rinne ngwa mummy ngwa jide aka tụwara anyị ofu inu igbo ka anyị wee maa na ọkwara ife ekwu ka a na-eme maka anyị ma na onye igbo ka ị wụ okay
agadi nwaanyị daa nda ada naabọ a gụkwa ife o bu n'ụkpa ọnụ ehe ị fụrụ na o- o dogwa anyị anya fụ na mummy wụ onye igbo ee mummy anyị kenere gị daalụ hinne deeje daalụ mana ọ ya-amasịkwa anyị eruesi were akwụkwọ inu na omenala igbo na-egosi ụmụaka ka fa wee nwee ike na-eso na o nwere ife ọzọ maka na anyị wụ ndị igbo ee nya gaziere o, anyị kenere gị sonyere anyị na mc bazito ka ị nwee ike wee fụ ya wee nenekwazi ya mụtakwazi ihe ndị ọzọ gbasara omenala Igbo ee deeje daalụ